ịya arụla ovu onye n'ime ve uju ekwerọ m nka eh? ana m arụ ofu onye furu ife dị ya mma m ga-ekporu fa ncha m ga-ekporu fa ncha eh? maka na nka nka inekwu anya n'ukwu ọ bụ ukwu vovo

ehe ụmụnne m ife anyị nọ n'ime bụ ije ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-eweta anyị nwa nọ na YouTube Facebook Instagram na TikTok ife anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye va bịa n'ije ịhụnanya fa nweta di ma nwetakwa nwunye nya bụ onye ọbụla sonyela anyị gbakwalụ n'ijeve na YouTube anyị o Ịchaka Studio ka unu sonyela anyị na ya onye ọbụla chọkwalụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta nee anya n'ive onyonyo ịya avụ akala ekwentị anyị ịkpọrọ anyị anyị aza gị anyị edeelụ gị mbọsị ịya abịa emee gị njikọ ịbụrụ nwoke ejikọ gị na nwaanyị ịbụrụ nwaanyị ejikọ gị na nwoke chetakwanụ ije ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-eweta anyị nọzukwa n'ebe niile na soshal midia dejeni rinne ee nna anyị ukwu nọ m n'aka nri kedu kọwakanala anyị onye ịbụ maka na ịbịawo n'ije ịhụnanya anụnwa ugbolo ugbolo mana ịchọtarọ onye onye balụ gị anya nke ịtọ ka ị na-abịa ibe hmm. kọwakwala anyị onye ịbụ
e, afa m bụ Elias Ude Igbo na-ekwu Ọzọ ife emere mma nke mbụ na Adaba nke dị n'okpuru ọchịchị Uzo-Uwani nke dị n'Enugu steeti ekene m Deje. Deje. Mhm. Ee, ụmụ agbọghọ nọ m n'aka ekpe. Unu avụwo na onye anyị na ya na-emekọ ife abụrọ obele mmadụ na-akpụ mmadụ. Ọzọ ife emere mma na Adaba. Chief ka ọ bụ. nke nọ m nso kọwakanala anyị afa gị afa m bụ Chika
onye ebee ka ị bụ awụ m onye Nnọkwa na Anambra steeti arọ one ka ị dị iri na abụọ arọ iri na abụọ ya 20 years Yes, sir. adịodị

ada kwuo nke gị aha m bụ nwaada Oluebube abụ m onye Enugu steeti adị m arọ iri abụọ
ife fọdụziri kịta bụ ka unu meghelie arụ unu mali ụdị ndị obodo unu ji emegheli arụ tie ọkpa na ala gbaala anyị egwu unu mee nwa agbọghọ Chukwu kelụ mma

madokwu ya ọzọ ife emelu mma Hmm? ekwuru m mbụ na-ebiawo mbụ bịa abụọ sị na ife ewetara gị na ị chọrọ fa Hmm. kedu ka i ji fụ ụmụ ara ọnwa ụmụ asa ụmụ ọma ị ya-arọlụ ovu onye n'ime fa Oh, oh.
uju ekwero m nka adị m arọrọ ofu onye fụrụ ife dị ya mma m ga-ekporo fa ncha m ga-ekporo fa ncha Eh? maka na a- a- a- nke a nke a i nekwu anya n'ukwu ukwu- ukwu- ọ bụ ukwu volvo ina hai ma nni nwa ha ncha o adị m arapụkwara ya mmadụ o. sọsọ m ga-ekporo maka otego m chọbara ọzọ ife emelu mma Mm, ka m jụkwa mm. ị nụkwalụ nwunye
anụ m nwunye mana ọ- ọ- ọ- ọ kago ọ kawo Mm. I- n- ụmụ akwụkwọ atọ si- dosi na anị metụ ya aka ọ- ọ- ọ kpọgo nkụ na ụmụ pịnọ pịnọ eh, ihe ga- ihe ga na-enye m ab- ọbara ọnụ ụgụ Ei. i je kparị ya i- i me nwa mmiri ọkụ i tinye na arụ ọ- ọ- arụ ana-adị gị mma Ịma- ị makwa na nke kacha nke bụ na I- ihe m ji bụrụ mmadụ a- ọ dị ekunizi ọtọ mana ụmụaka a, ka m fụrụ ha kịta hei ọ kwụ kịta na-eje ka anyị naba anaba Gbagagba, ọ kwụ kịta gbagagba, nekwe i- gbagagba. ihe a m ji etu a ka o si kwụrụ na ọ ka anyị naba anaba hei taa bụ taa ngwa chekwali ọzọ ife emelu mma Eh? ị sị na ndị nwa na-ebụlụba n'anya Mm. na ọba na-atọ ka ihe ekpo na ije eduru ovu ọnya Mm-mm. kedụzi ife ị na-alụ gwakana anyị ife ị na-alụ
Oh, ihe m na-alụ bụ ọrụ ugbo ọrụ ugbo ka m na-alụ anyị nwere ana Ee. ana anyị nwere karịrị akarị na ihe ga-eme bụ na etu a ha si wee nọdụ m ga-esi etu a kee ha ana m kenye onye nke a ana nke ya ọ bụrụ akpụ ọ na-arụ m kenye onye ana ọ bụrụ ji ọ na-arụ m kenye onye nke ọzọ ọ bụrụ akịdị ọ na-arụ nya onye weta ji onye weta akpụ onye nke weta akịdị anyị a na-erikọ na were nri na-emeve arụ hmm. dịka ndị anụnwa pesịrị mpe ihe a hmm. ha rie ezigbo nri ukwu ha zaa eh, ewee zụọ ukwu ha zụọ anụ arụ va fụ ebu ibu eh?
anyị aghọtarọkwa n'ebe ị na-eje hmm. ka anyị jụkwanụ jụzianụ va malụ ma va achọkwala gị nọ nke ị chọlụ va mana anyị akarọ malụ ma va achọkwala gị nne ngwa kedu ka iji bụ ọzi ibe emere m hel ihe nke epe m onwe m ya dịka esi wee chụgo n'ụlọ ya wee kwụsịa m dịka m si wee ma mma nnọọ

nwoke nwoke dị ụkọ nwoke toro ogologo maa mma mana i nyezi m papa onye tọrọ nna m ochie kedu ihe m ga-eji okay okay ọ sị just kirigodo ọ sị na aya m akọ ugbo ana m akọ ugbo na be nna m

if not ọ bụrụ na ọ bụrọ maka ụdị ka ọzụzụ enye m mummy mummy kekwanụ ihe bụ ihe nka negodu ayi mummy mete dị ya onwe dị ka ihe ime si wee dị mma chaa chaa hei ka ebe m ga-ebido ebido n'elu nụnụ ọ bụrụ okwu dị n'agadi nwoke ji ego na-apanye m ugbo mama hei m je ịkọ ugbo na this Gen Z eh, ebe m kwesịrị nọ n'ụ- na- m nọrọ na plane nọrọ na moto m nọrọ na Ferrari na-efegharị efegharị ọ bụrụ hee mummy nke a ya emere eme mummy mụnwa na onye a mpa m ochie ọkwa ọnwụ mummy chọziri ka m zaba widow n'obere nwa ma ị fụlọ na aka m pere mpe ị na-aza wee aleka n'azụ gị ka mummy anyị hụ. negodu m negodu m negodu m mummy ezu m ezu m ihe eji nwaanyị eme na mummy ọ sị m na ọ ya akpọ m nri asị m gị na ọ Dorothy ka m chọrọ ịbụ

nenekwanụ ọ bụrụkwa na unu na-ene m anya na m bụ okenye na a- anyị baa na- anyị baa n'ebe ọ na-abụ eh? ehe ma na ụgụrụ na-atụ oyi Eh? ka m adịrị ike n'enu ahụ adịkwa m ike na nke ọzọ You get it? na ngedegwu Eh? onye dị ike na ngedegwu kama o- o- ngwanụ ka a nwaanụ ihe eji ka anyị nwegodo anwa o nwere ihe ị chọziri iji okwu jide ebe nke ị na-asị ka anwa o nwere ike okwu gasị ada ọ bụrụ ọ bụrụ na ọ bụ na ọ sị na m esiri ike na nke a ya ka anyị baa n'ụlọ ka anyị nwaa Ehe. nke o kwuru bụ papa nke ya ka m kwenyere unu si n'ike adịrọzịa mana ife o kwuru ka m kwenyere ọ sị ka eje nedo eyi eje ka eje nene unu nụkwala anyị onye na onye na-eje unu naatọ ya abịa ka e jee nene hmm.
maọbụ ya nwụzikwa m onye di nwụrụ ọ sọ gị na ya na-akwado rapụ m mhm. nwụzie ka m nwụọ ebe a ka nsi onye ya anwụ nrụgoro nke a ọ nwụọ ee eh, hapụ ya m si ebe m si wee bịa wee na nsogbu adịrọ mọmi na ọ ka i jebe ma ejebe m ụdị ndị a ka ọ ya abụ a rụọrọ ụlọ e wee je dobe ha ebe a na-eneta ha anya ma e ficha ha ike e nye ha nri e nye ha mọmi ọ ka bụ m nka m ime ọ bụrụ na ọ mụ ọ ya kwụdị atụba nwa m ime mmakwụla amụ nwa ma ma zabazi hee mọmi biko mba mba mba mba mba no nsogbu adịrọ ya anyị echiya azụ ị bụ nwanne ya na ndị nwe nwere onye kwetele gị anyị ya echiya azụ o ka anyị dutele gị ndị ya ekweta gị o Uju gba mbọ hmm? m ma agba mbọ m ma agba mbọ m bịakwa ọzọ nọ nke nọ biko mọmi mọmi mbọsị ọzọ chọtalụ nwoke maa mma nwoke ji ego odogwu biko onye ka m
chọ achọghị m papa biko eh? onye toro ogo na ọwa ogologo imi you understand
ee ndị be anyị ọkwanụ n'ibe ka anyị na-eweta ije ịhụnanya nke Ichaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụ na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ e wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na Ichaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje ni rinne Ee, ndị be anyị afa m bụ Elias Ude Igbonekwu Ọzọ ife e mere mma na Adaba nke dị n'Ụzọ Ụwanị local gọọmenti Enugu steeti eh ana m agwa unu maka ije ịfụnanya na Ichaka Studio ebe a ka a nọ ana m asị ka unu nwee ike jee ebe ndị odogwu na-anọ nke ọbụla ị mepere i mepee YouTube Facebook Instagram and TikTok ị ga-afụ Ichaka Studio ị ga-afụ ebe ndị odogwu na-anọ ebe a ka ọ ga-abụ i mepe ị fụ ndị odogwu ee e, ndị na-eje ije odogwu ihe a na-eme ị fụ ndị na-eme ihe omenala